ndị Igbo ekelekwe na m ụnụ ọzọ ee udo dịrị onye ọbụla bụ onye Igbo udo dịrị onye ukwu dịrị onye nta dịrị ndị Igbo niile ana m asị ndụ mmiri ndụ azụ azụ atana mmiri anwụna Igbo ekelekwe m ụnụ enwere ihe m chọrọ ịkọwa n'ụbọchị taa gbasara ọjị ọjị ọjị bụ ihe dị mkpa na ndụ ndị Igbo rinne na ndụ ndị Igbo gbaa gburugburu ọ bụ ọjị bụ ihe dị mkpa and ọjị bụ ihe dị mkpa na omenala na ọdịnala ndị Igbo ya mere nji wee chọọ ka nche ịkọwa ihe gbasara ọjị ya mere ndị Igbo tupu m gaa n'iru ọ dị mkpa ka anyị mara ihe ọjị pụtara na ihe mere eji na-akpọ ọjị ọjị ọjị bụ asụsụ Igbo ihe ọjị pụtara bụ ojikọ ma ọkwanụ ojikọrọ eji akpọ ya ọjị ị kpọruo ya n'isi gị kpọọ ya ojikọ ma ọkwanụ ojikọrọ ọjị bụ ihe eji na-akpọ ojikọ ma ọkwanụ ojikọrọ bụ na ọ ya bụ ihe jikọrọ ndị Igbo ọnụ gbaa gburugburu ọjị eme ihe ndị Igbo na-ekwu na onye wetara ọjị wetara ndụ onye wetara ọjị wetara ọganihu wetara ịdị mma i lee mkpụrụ ọjị anya ọjị Igbo anya ị ga-ahụ na ọ dị ka mkpụrụ obi ọ dị ka mkpụrụ obi ee so tupu ndị ọcha bịa bịa gwawa anyị na shie symbol of love anyị ndị ichie ndị be anyị ma gboo gboo gboo na na ọjị bụ symbol of love na enweghị na obi bụ symbol of love in fact so ọ ya mere nji wee na-akọwa ya n'ụbọchị taa so ọjị bụ ojikọrọ ọ ka eji asị na onye ọbụla wetara ọjị wetara ndụ weta ọganihu weta ihe ọdịmma so ndị igbo ji ọjị were anabata ọbịa ndị igbo jikwa ọjị were agọzi mmadụ ndị igbo jikwa ọjị ekwu okwu ọma dị iche iche na ndụ ndị mmadụ makwa na ndụ obodo na ndụ ọbịa ha eji ndị igbo jikwa ọjị egosi ịhụnanya ndị igbo jikwa ọjị eri oriri nsọ na-aghọta ihe m na-ekwu ndị igbo so ọjị ihe ji igbo eri ihe ji ihe ndị ndị igbo ji eji- ji ọjị eme erike erike Ọ ya- ọ ya pụtara na ebe ọbụla ihe ndị igbo na-eme ihe o ma na-akwa ozu o ma na-emepe ụlọ o ma na-agba nkwụ o ma na-eme ọgbakọ a na-awarịrị ọjị ebe a maka na ọjị bụ ihe jikọrọ ndị igbo niile gbaa gburugburu ọjị a Mm, i lee anya na ọjị a na ọ nọ n'ogbe Eh, ha niile nọkọtachara ọnụ ha ọ nọ- ọ nọ n'ibe n'ibe ha niile nọkọtachara ọnụ mana ị waa ya na ha gbagasịa so otu ọ nọkọtara ọnụ na na ka o si wee jikọta ndị igbo ọnụ ọjị a bụ symbol of ịdị n'otu na ịhụnanya ndị Igbo kpatara ndị Igbo ji awa ya were na-eme ihe were na-eme ihe dị iche iche otu a ndị Igbo si awa ya ka ndị mmụọ si ya na-atakwa ya ya mere eji eji agọ mmụọ ọjị Igbo ka m na-ekwukwe maka ya ọkwaghị ọjị Awụsa ị ma ndị Igbo bịazi na-ata ọjị Awụsa wara ji were na-agọzi ọjị Awụsa onye ọbụla bụ onye Igbo na-agọ ọjị Awụsa na-egbu onwe oge ogbu onwe ya oge enweghị ọjị awụsa na-ara na mmụọ ị chọọ ime ihe mmụọ chọwa ọjị igbo ya ka eji agọ mmụọ ya ka ndị mmụọ na-eri ya ka ndị mmụọ na-anabata ya ka ndị mmụọ ji iwere gwacha ndị mmụọ okwu ha mezuo ihe na be mmadụ ngozi gọzie ndị mmadụ ihe na-aga ọfụma so a ma akọwa ihe ndị igbo ji ọjị eme n'ụzọ dị iche iche mhm. so ihe ọzọ na-ekwukwe wụ na ekwuburu m na ọjị wụ ihe ndị igbo ji eme oriri nsọ ihe ahụ na-eme ụnụ gaa n'ụka a sị naranụ ọbara jizọs naranụ ahụ jizọs ndị igbo tete n'ụra ụnụ abụ ndị amụsu na ndị vampire na-aṅụ ọbara ụnụ abụ ụmụ ajọ anụ ọhịa ndị a na-eri mmadụ ụnụ abụ ndị ndị ndị na-eri ndị ndị ndị ndị ndị china na ndị otu a na-eri na-eri anụ mmadụ ndị igbo a na-eriri mmadụ ndị igbo anaghị aṅụrọkwanụ ọbara ihe otu ya na ị ma otu ndị Igbo si eri oriri nsọ ya na ọjị na mmanya ị ga-ama na ọ bụ na oriri nsọ ndị Igbo riwego oriri nsọ tupu ndị ụka bịa bido riwe oriri nsọ ka m gwazie nke bụ eziokwu ọ oriri nsọ ndị Igbo ka ndị ọ na oriri nsọ ndị Igbo site na ọjị na mmanya ndị Igbo ji eri oriri nsọ ka ndị ụka bịa ṅomiri so jee Jizọs nke a Jizọs nke a na-akụziri ha otu a na i lee anya ndị ụka ọkachasị katọlik ebe ọwụna fada kara ụka a na-eri oriri nsọ ebe ahụ ebe ọwụna e nwere ọgbakọ fada kara ụka a na-eri oriri nsọ ebe ahụ otu a ka ọ dịbara na Igbo gboo gboo ebe ọwụna ndị Igbo gbakọ nwere ọgbakọ ma na-eli ozu ma na-eme ihe ọma ma na a ga-eriri oriri nsọ ebe a and kee ihe ndị Igbo ji eri oriri nsọ ahụ ọkwa ọjị na mmanya ọjị na mmanya nke ahụ ọ nke a ka nke a ka ndị ụka turn to ahụ Jizọs turn nke a to blood of Jesus otu a ndị ụka si eme ha were achịcha ha anyawa ya gba iperibe ekesasịa ya onye ọbụla achịcha anaghị atọ ụtọ ọjị anakwa atọ ụtọ anaghị ata ọjị ka a tajuo afọ anakwa ata achịcha ka a tajuo afọ oriri nsọ ndị ụka na-eri ya ka a sị onye na-eri ya bụ onye o pụtara ndụ pụta ya ka onye onye ta onye ta ọjị atata ga enye tata ọdịmma tata ịdị mma tata ọganihu tata ihe akụ akụ tata ihe enwe enwe oriri nsọ ka ọ bụ ọ ya ihe a ndị ụka na-akpọ communion of the saints ị tụgharịa ya n'igbo ihe ọ pụtara wụ orikọ nke ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ọ ya mere ndị igbo waa ọjị ha were mpekele were kpọọ ndị nna nna bịa taranụ ọjị ndị a bịa taranụ ọjị tụpụrụ ndị mmụọ were tụpụrụ ndị mmụọ nke aka tụpụrụ tụọ nkwụ n'ala were ihe nke ọzọ ndị mmụọ na-erijie nke a tụpụrụ n'ala na nke a wụpụrụ n'ala na-egosi na e nyego ndị mmụọ nke ha ọkwa ihe ndị ndị ụka na-eme communion of the saints lekwa oriri nsọ ndị igbo ọkwa ya dị ihe ọkwa oriri nsọ ka ndị nna nna riwere ọ dịrị ha na mma rie oriri nsọ a bie ogologo ndụ bie azi bie 200 bie bie 300 mụọ ụmụ ụmụ zụọ ụmụ ụmụ zụọ ha ha bie bikaa nka ụnụ na-aṅụzi ọbara atazi ahụ jizọs na-anwụzi n'ike lekwa oriri nsọ anyị ọjị igbo chọwakwa ọjị igbo ebe onye anana ọkwa ya ihe anyị ji agọ ọfọ ọkwa ya ka anyị ji eke ọkwa ya ka anyị ji ekpere chukwu anyị ekpere chi anyị na-akpọtụ chi anyị akpọ ndị mmụọ niile na-alụrụ anyị ọlụ ọkwa ọjị igbo na nkwụ o nwekwa ihe ọzọ ya wụrụ nkwụ ọka gị ji wụrụ mmanya nkwụ wụrụ mmanya ngwọ chọba ọjị igbo na atachi na ọjị awụsa ma ndị igbo nwee nke a sị ha erina ka ha na-eri chọba na ọjị igbo ya ka anyị ji agọ mmụọ ya ka anyị ji akpọ ndị mmụọ ha na-eme na ihe na be mmụọ na be mmụọ anyị na-eme ihe na be mmadụ ọ na-aga ọfụma ọ ya emegwere nwa mmadụ emegwere mmadụ nwa mmadụ emegwere nwa mmụọ ụwa na-aga ndị igbo ị na-aghọta ihe m na-agwa ụnụ so otu ihe ọzọkwa m ga-akọwa wụ ọjị ole ọ na-agba otu ọjị igbo a na ọjị igbo a dị ka afa otu ọ na-abụ a wụwa afa n'ala ihe ọ na oziri mkpụrụ ole ọ na oziri o chedere ihu n'elu o chedere azụ n'ala nwere ihe ọ na-egosi otu a ka ọ dị n'ọjị igbo ya ka o ji wee dị mkpa na gị wụ onye igbo kwesịrị ka ụtụtụ ọwụna gị gọọ ọjị i tete ụtụtụ gị gị tete ụtụtụ i tete ụtụtụ gị gị kpọrịta ezinụlọ gị weta mmanya weta ọjị weta nzu kpọkuo chukwu okike abịama kpọkuo chukwu chi gị gwa chukwu oke abịama na ndị ichie kpọọ ha sị ha na chukwu chi abọọna ka chi efokwewe chi abọọna ka egụpụ ụzọ egụpụ ọnụ na ha kpọọ eke kpọọ orie kpọọ afọ kpọọ nkwọ mmụọ anọ ndị igbo ji eme ihe ike kpọọ ha chee ha ọjị n'ihu chee ezinụlọ ọjị n'ihu kwuo okwu ọma banyere ndụ gị kwuo okwu ọma banyere ezinụlọ gị kwuo okwu ọma banyere ụbọchị ahụ ka ọ dịrị gị na mma otu esi eme i kwucha ya i were ọjị taa were nke ị ga-enye ndị ichie nye ndị ichie tụpụrụ nke a ga-atụ n'ala tụọ nkwụ n'ala kwuo okwu ọma ọ bụghị chi nwe gị ihe gị na-eme holy ghost fire ihe a ndị ndị ụka ndị ndị ichie ndị igbo a na-eme holy ghost fire na kasa bandara ihe ahụ ndị ụka bụ all this nonsense bịa ọ bụghị chi fo n'ụtụtụ gị disturbwa neighbour kpalitego mmiri gị n'ọmụ onye na-arahụ n'ụtụtụ nye nye ya nsogbu wụwa ya mmiri ọkụ wụwa ya mmiri wụwa ya mmiri bilie ka a- niile a na-ekpe ekpere kụba aka kpume holy ghost fire shake the whole house zọwa gidigidi zọwa gidigidi n'ala kụwa aka disturbwa neighbours apụtasị ihe disturb neighbour iheta onye a sị witches and wizard i tete n'ụtụtụ gị bụ onye igbo baa nzu gọọ ọjị tụọ nkwụ n'ala ọ ya otu ndị igbo si akpọku chukwu ha i nwee i nwee i nwee okwu mmụọ gaa n'okwu mmụọ ya kwana inwe okwu mmụọ nọrọ ebe ị nọ kpọkuo ezinụlọ chee ezinụlọ n'ihu kwuo okwu ọma banyere ezinụlọ ị na-aghọta so ya na ọjị gbaa ole ọ gbara e nwere ihe ọ na-egosi dịka m si akọwa bụ ọjị igbo ka m na-ekwu maka ya ọjị awụsa eji ya agọrọ mmụọ emeghị ọjị awụsa na ego onye ọnachịrị onye ọ na-ata ọjị awụsa na-ata akị awụsa onye ọna na-eji ọjị awụsa were agọ mmụọ na-ewe ọ na-egbu onwe ya oge ọjị igbo ka m na-ekwu maka ya ọjị igbo a na ya bụrụ na ị waa ya ma ọ ịgọ ị gọcha ya ị waa e nwere ihe ọ na-egosi ihe ole ọ na ọ gbara n'ụbọchị nwere ihe o gosiri ya na o kwesịrị ka i leba ya anya ọ dị ka afa dị ka m si kwuo na mbụ ọjị igbo a ọ na-agba abụọ ọ na-agba atọ ọ na-agba anọ ọ na-agba isii ọ na-agba asaa o nwekwara ike gbaa ya asatọ mana ọ rara ahụ ya na ọjị igbo gbaa abụọ a na-akpọ ya ọjị eru n'ala a na-akpọkọ na ọjị gọrọ aka a na-akwa na ọjị dara ogbu a na-atara ya ata a na-agafe ya agafe ọ na-egosi ihe dị mma ya mere na ndị igbo ji ha na-ata ya ị na-aghọta ndị igbo mana ya na ọjị igbo gbaa atọ a na-akpọ ya ọjị lotanna ọjị ndị ichie ya na a waa ya na ọgbọ ebe obodo nọ ndị ndị ndị ndị ichie ma ọkwa ndị ndị chi echichi ma ọkwa ndị mere ihe ike n'obodo bụ ndị na-ataba ya bụ ọjị mana ya na ọ na ezinụlọ ọ na- ihe ọ- ya na ị waa ya na ezinụlọ ọ gbaa atọ ihe ọ na-egosi bụ na ndị ichie na ndị nna nna gị niile nọnyere gị na-ena ihe ị na-eme na ọ gaa n'ihu ezigbo ihe ka ọ bụ ma ọjị igbo gbaa atọ na-aghọta ya kwa na ọjị igbo gbaa anọ ọjị igbo na-agba anọ karịa mgbe ọbụla ọjị igbo na-agba anọ ọfụma ọfụma karịa olu ọbụla ọ na-agba ya na ọ gbaa anọ ihe ọ na-egosi wụ ahịa na ụbọra nọ ndị igbo ji eme ọnụ aka ọgụ mbọsị ahịa na ụbọra nọ ọ na-egosi eke orie afọ eke orie afọ nkwọ ọ na-egosi na ahịa na mmụọ a na-anọnyere gị na ihe ọ na ị na-eme adọkwa na mmụọ anọ ka ndị igbo hiwere ọdịnala omenala ha so ọjị igbo gbaa anọ ọ na-egosi na anyị ga-anọ anọ na anyị ga-anọ ị na-aghọta ya kwa na ọjị igbo gbaa isii ọ na-egosi ihe akụ akụ ihe enwe enwe ihe ezigbote ihe ka ọ bụ ọjị igbo gbaa asaa ọ na-egosi ọmụmụ ihe akụ akụ ihe enwe enwe ihe dị mma ka ọ bụ o kwesịrị ka onye ọ na ọjị ya gbara isii gbaa asaa onye a weta oriri eribe ngwa na onwe nọkwara nke onye nga ọjị mara gbara isii gbaa asaa gị wetakwa oriri a na-eri ihe ọma ka ọ bụ ọkwa otu ọkwa ya miracle na signs and wonders anyị mgbe ahụ ọkwa nka na ụnụ gaa n'ụlọ ụka na-efe ụnụ ajụ ụnụ sị na a na-emere ụnụ miracle ihe na-efekwa ụnụ bụ ajụ ọkwa ọkwa ọkwa ihe ọ na ọjị gba n'ụbọchị nwere ihe o gosiri ị ga-elebara ya anya kwuo okwu banyere ya ọ gbaa ọ gbaa anọ ị kpọkuo ahịa na n'ụbọrọ anọ sị ha na ọjị gbakwara anọ na ha soro gị jebe soro gị laba duru ezinụlọ gị nọnyere gị wetewere gị ihe dị mma ọ gbaa atọ ị na-akpọ ndị ichie ihe ọjị ọjị gba atọ gosi na ndị ichie nọnyere gị ndị nna nna ha nọ na mmụọ nọnyere gị kpọọ ha sị ha na na ihe ọjị a gbakwara atọ na ha bịawakwa na ha sowekwa gị na ha ketewere oke gị na be mmụọ ka ị na-ekete oke na be be mmadụ na ha kwupụrụ gị na be mmụọ ka ị na-ekwupụ ihe na be mmadụ na ha nọnyewe gị na be mmụọ na ha kwere ka oke fuo na be mmụọ na ị ga-ekwe ka o fuekwa na be mmadụ ị kpọọ ndị nna ha nọ na be mmụọ kpọba ha ma ọjị gbaa anọ ọjị gbakwanụ isii ihe akụ akụ ihe enwe enwe ọjị gbaa asaa ọganihu ihe akụ akụ ihe ị kwube okwu ọma sị na ọjị ị kwube sị na ndị ichie na eze chukwu okike na chi gị na ọjị ya gbara asaa ọjị ya gbara isii ka ihe akụ akụ ihe enwe enwe agari ofu ego igwe ghara ịkọ gị ọ ihe ọ bụ ndị igbo ọ dị ka afa ọ bụ ihe ụnụ ga-anọ ka ụnụ na-aka na-aka ụnụ na-akọla aka n'elu awụli elu lekwe ya lekwe ya ọkwa ya ọkwa ya ọkwa ya ọkwa ya ekpere ndị Igbo ọkwa ya ihe ndị Igbo ji agọ ọfọ chọwakwa ọjị Igbo ebe onye na-anọ na ọkwa emoso na ọjị Igbo na-elu ilu na ọ bụ ọ bụ nke ọ bụ nke ọzọ ọkwa ihe e ji wee ghọrịa ụnụ ka e wee napụ ụnụ ike ụnụ ka ụnụ debarazie chamfụ ọkwa asụ ndị Igbo sikwa na ngwere ghara ukwu osisi aka akpara ya ndị igbo hapụgo ihe ha ji eme ọrụ ihe ha ji ewuru odogwu aka akpara ha ndị igbo ọkwa ka anyị na-ekwu chọwanụ ọjị igbo chọwanụ ya lekwenụ ya ọ ya bụ ihe a na-akọkwa enweghị ihe ọzọ ọkwa ya bụ ihe a na-akọ enweghị ihe ọ ya ka ya na-ekwuru ndị ya- n'elu ya ka a ka nọkwa chọwa ọjị igbo ọ wụ chi efo gị na-awụli elu na-aba na-eti jizọs nke a jizọs nke ọzọ lekwa otu ndị igbo si agọ ọjị lekwa otu igbo si- otu aka ndị igbo si agọ ọfọ ihe a ka nna nna anyị mere bi kaa nka bụrụ bụrụ dike n'agha bụrụ dike na dimkpa bụrụ odogwu ụnụ hapụrụ ihe niile ndị nna nna unu mere na-anwụchisi lekwenu ya ọjị igbo chọwa ọjị igbo ebe ọjị igbo ka m na-ekwu okwu ịma ndị igbo kịta nke a sị ha emena ka ha na-eme a sị ha na na ọjị igbo ka a na-ata ọjị ha atọ ha ba- ha abụọ ị ma ahụ onye awụsa na-ata ọjị igbo mana ngị wa wụ onye igbo pụtara gị na-achọ na- na-azụ na- na-azụ ọjị awụsa ị gakwa na vileji ndị ndị ndị ndị imo ndị ndị ndị oke ọjị awụsa ka ha na-agọzi ọjị awụsa ka ha na-agọzi ndị awụsa ole ka ị hụrụ na-ata ọjị igbo onye igbo ihe ị ga-eji ma na ndị be anyị dara iberibe bụ na a gwara gị na nke a wụ ọjị igbo nke a wụ ọjị awụsa ị hapụ ọjị igbo na- na- na-achọ ọjị awụsa ọjị awụsa enweghị enyemaka ọ ga-enyere ọ ya bụ nke ọ na ha na-ata na-ata ya ka ewu na-atagheri ọjị ndị igbo na-akwanyere ọjị ugwu ọ ya mere ndị ji wee sịrị na ndị yoruba na-akọ ọjị ndị awụsa na-ata ya ata mana ndị igbo na-akwanyere ya ugwu maka ndị igbo ji eme ji eme ihe dị ike Ah, ndị igbo anaghị ata ọjị anyhow mgbe ọ bụla ndị Igbo tara ọjị wepụtara ọjị e nwere ihe dị ike a chọrọ ime ihe dị ike achị ndị mmụọ a chọrọ ịkpọtu a chọrọ ịkpọku Chukwu Okike abịama na ndị mmụọ ndị ọzọ na-alụrụ ndị Igbo ọrụ chegharịa n'ụbọchị taa laghachi n'ọnọdụ ndị Igbo ka ọ dịrị anyị na mma bido gọwa ọfọ bido baba nzu ya na ị maghị mee ka a mara ka a kụziere otu a ga-esi mee ya ma ọ kwanụ gị jụọ ajụjụ ka ọ dịrị gị na mma kwado ọdịnala omenala ndị Igbo ebe ọdịnala ka ọ dịrị gị na mma daalụnụ Igbo bụ mmadụ nke onye chiri ya zere ndụ mmiri ndụ azụ ka unu na-eme nke a ka unu na-alaghachi na nkụzi ndị ichie eze chukwu oke abịama na ndị chi ndị igbo na mmụọ na-ejere ndị igbo ozi mmụọ ọma niile na-alụ ndị igbo ọrụ ga na-alụ ọrụ na ebe unu nọ na aha eze chukwu oke abịama na mmụọ elu na mmụọ ala niile na-alụ ndị igbo ọrụ n'ụwa gbaa gburugburu ka m na-ekwu nke a ise ise ise daalụnụ ụmụnne m ya dịrị na mma